Welcome to Chitipa Celebrity Interview. What up, my guy? This is your boy Charles Israel, aka CK. Tabweraso ndi program ya Chitipa Celebrity Interview Corner. Lero takubweresani mlendo wa paderadera, Timothy Pagonachi Mtambo. Mlendoyi ndi wamkulu. Mwa nthawi zonse ndimakhala ndekha, koma leroli the person is a public figure. Ntchito ikukula kwambiri. Ndatenga munthu woti tithandizane naye. I've been joined by my colleague who will work as a co-host, King Msukwa. Welcome to the program. Thanks guys, you are welcome to this function. Lero tili ndi mlendo wolemekezeka kwambiri amene ali Timothy Pagonachi Mtambo, Commander in Chief omunyadira amamutcha kuti TPM komanso amene ali vice president of operation wa alliance for democracy AFORD stand by as our guest will be joining us
what up my guy tikulandireni mu gawo lathu loyamba la program ya chitipa celebrity interview corner mlendo wathu timothy pagonachi mtambo the comrade is final here Monga mmene mukuonera mu kanema wanumo sikuti ndili ndekha iyayi. Afika Comrade Timothy Mtambo. Tikulandireni pa program. Yeah.
Chapo. Tathokoza kwambiri. Anthu amaona ngati kuti mubwera ndi mayi aku nyumba.
Ah, ali ku ntchito. Ali ku ntchito. Amenewo ali ku Blantyre agwira ntchito. Okay. Nde ine ndabwera pa ground ndili ndekha. Yes.
Koma sine munthu woti ndilibe mkazi yes yes yes paja anthu ena alibe azimayi ife tinawo okongola kwa basi ndipo timamukonda kwa basi okay koma ndamusiya kaye ndabwera pa ground kuti azakupatseni moni kuno okay Mm. ayi titakuthokoza kwambiri lero tadala kwambiri mlendo wathu wa lero pa program ya chitipa celebrity interview corner alendo wathu amene timawaitana panopa Palibe munthu amene anauza akazi ake kuti ndimawakonda kwambiri. Pano pamveka kambiri koti munthu amene amabwera pa program inoyi aliyense akumakana kuti ineyo sindikumapanga zakuti, sindikumapanga zakuti. But the comrade aonetsa chitsanzo chabwino kwambiri. Asa apanga chisankho choti apereke moni kwa mayi aku nyumba. Azichemerera kuti iwowo amakonda akazi awo kwambiri. Tikuthokozeni kwambiri. osaopa Tathokoza kwambiri. Anthu ambiri amakayikira kuti bwana Comrade Timothy Mtambo sangafike pa Chitipa Celebrity Interview Corner.
Ineyo, ineyo sindimaopa.
Simaopa. Ah, and inuyo mafana ndikuyamikireni mpanga zinthu zabwino kwambiri Yes, yes, yes.
chifukwa kuchitipa kuno tili ndi podcast yes.
and patsogolopa tikuthandizeni kuti mukhale ndi studio yabwinobwino Yes, yes, yes. chifukwa dziko lonse lapansi likusintha Yes. tizikambirana anthu azimva ma issues tiziphunzisana kuyanjanisa anthu through the message Yes. so ndakuonani kuti zimene mupanga nzabwino and ndikuyamikireni Yes. mupitirize zimene mupanga tathokoza kwambiri bwana king msukwa alendo athu afika mwakonzeka program tiyambe program itiyambe ndithu takulandira comrade chifukwa timadziwa anthu okunyadirana amakutchani commander in chief komanso comrade tpm tikuziwa kuti ndino vice president of operation wa AFORD komanso commander in chief wa cft you are welcome to this program khalani omasuka china chilichonse chomwe chili kukhosi kwanu mwayankhula anthuwa komanso Mukhala mukulandira mafunso ochokera ku madera osiyana siyana because this program is not only meant kunena kwa anthu akuChitipa okhala kuno koma it's across the globe It's, we are live pa facebook page pathu komanso pa youtube then feel free we'll tackle several questions be open ayankheni anthu za kumtima kwanu Feel free, comrade. ndi mmene Thank you. tikupangira pano sikuti ife ngati achitipa celebrity corner ndi amene takoka bwana timothy mtambo komano nkusankha kwa inuyo chifukwa tinapanga post kuti anthu akuchitipa mukufuna titakukokereni politician wake utiyo and you people you opted for timothy pagonachi mtambo lero ali pano ndisachite kutaya nthawi chifukwa chimene mwabwerera pano bwana akuti mukufuna umember of parliament kuno kuchitipa
yes kwambiri ineyo ndapanga chiganizo kuti ndigwire ndi anthu anga kuno kuchitipa
ndikakhale mp wa chitipa central constituency chifukwa chonena kuti ndikuona kuti kuchitipa mavuto ndi ambiri and mavuto amenewo akufunika munthu waluso yes munthu wa
passion Yeah.
ndipo munthu woti atha kuwayimira okay panopa kuchitipa kunoko mutavomeza anani yeah. nthawi yambiri anthu amakuona ngati kotsalira kwambiri so zimenezo zimene zimandipweteka mtima kwambiri oro munthu akalakwisa kuntchito ku lilongwe Yes. kapena kutiko transfer imakhala kuchitipa Yes.
amati punishment ngati kotayira anthu Eh. oti osalongosoka ndiye panopa tifuna tiaonese kuti chitipa si district yosewerera ndiyatu mwabwera kuzaonesa ine tabwera kuzagwira ntchito komano kuchitipa amati ndi malo ena ake oti tikama panga provide member of parliament oti akatiyimire ku nyumba ya malamulo akuti tikumapitisa anthu oti osaphunzira amangopita ku parliament ndi kangokhala kumene kujako inuyo how far have you gone with education timothy mtambo choyamba ndikufuna ndinene kuti sikulu ineyo yes ndaphunzira konkuno Yeah.
nde mavuto akuno ku chitipa ndikuwadziwa ndinali pa ishalikira fp school apo Yes, yes, yes. ishalikira ndi pafupi maybe 2 kilometers Yeah. from paboma pano Mm. tachoka pamenepo napita ku yamba community day secondary school Yeah. kumene ndinakaphunzirako uh, form 1 ndikulowa f- form 4 ndinazapita ku twanda twanda private iyi mukuiona kuti kuphunzira a primary Yes. inali secondary yes ndati otchuka kwambiri anthu amachokera ku tanzania kuzaphunzira ku twanda yes anthu amachokera ku twanda kuzaphunzira ku twanda inali sikulu ya mphamvu kwambiri yes nde ineyo ndinali pa twanda nalemba form 4 mu 2004 Yes.
nditalemba form 4 anandisankha kupita ku university of malawi chancellor college tachoka ku university of malawi chancellor college ndayamba ntchito 2017 napita ku italy Munayambira kuti kugwira ntchito. uh, nayambira

Tachoka kumeneko that's when napita ku Center for Human Rights and Rehabilitation um, and I was deputizing Mr. Undule Mwakasungula. I was the programs manager konko wa ma programs mkulu wa ma program Okay.
Center for Human Rights. Yeah.
So then from Center for Human Rights Ah, ndinali konko pamene timapanga hrdc human Human rights Rights defenders Defenders Coalition. coalition Yeah. then eh, from there you know all what happened Okay. yeah. ndi mmenemo mmene ayendera bwana timothy the comrade pagonachi mtambo nkhani yawo ya maphunziro akutero kuti iwowo mukamati member of parliament ochokera ku chitipa amakhala mbuli member of parliament ochokera ku chitipa amakhala oti mu parliament sayankhula amangogona tulo kumadikira ma allowance iwowo akuti ndi munthu woti skulu yawo anachita nayo bwino kwambiri ndi munthu wophunzira ndi munthu woti akuziwa chimene akuchita komano bwana timothy mtambo inuyo Would you allow me to correct you? yes Um, sindinanenepo kuti anthu akhala akusankha mbuli yes ineyo sindimakhulupirira kuti utha kumunena munthu kuti mbuli no Ndi- ndi zimene anthu akumayankhula anthu akumayankhula Not o kuti ndimafuna mwanena ndi lulu. ndimvetsetse Not kuti chifukwa mwanena ndi lulu. ineyo ndimalemekeza munthu wina aliyense Yes, yes. ndipo sindinganene munthu kuti mbuli ngati anthu akunena zimenezo ndi maganizo awo anthu koma akunena ineyo sindinganene zimenezo yes anthu akunena ineso ndine chabe host sindikuti Okay, ndikunena ndineyo okay. iyayi. Ah, ndakumva. anthu akunena Ndakumva, no ndakumva, wonder yeah, tafunsa yeah. kuti kodi sikulu yanu munafika nayo pati po mwina inunso pamawa tikakusankhani ngati mp Mm. atha kuzanena kuti mwatisankhira mbuli okay okay.
ndithu ndithu Ndeno maganizo awo freedom of expression yes that's freedom of expression bwana timothy mtambo inuyo makamaka what motivated you to run for office and what qualities do you think makes you a strong candidate kuti mpakana muyimirire ump kuno kuchitipa chifukwa anthu ambiri amamuziwa timothy mtambo ngati public figure munthu amene ali ndi impact yoopya kwambiri moti amayembekezera kuti mwina mukhoza kukhala presidential candidate Yeah.
But you opted for Ujeni, a member of parliament.
They say charity begins at home and m'Baibulo amanena kuti sungachotse kachisoso mdiso mwanzako usanachotse kako Yeah. ine kwatu ndikuchitipa makolo anga azichimwene anga azianti anga ali konkuno Yes. nde ndikudziwa kuti nditha kugwira ntchito kwina kulikonse dziko lonse lapansi yes yes yes, yes.
koma munthu wina aliyense akamakula azizifunsa funso kuti kodi kwathu ndikupangako chani yes then ndimafuna mudziwe kuti ine ndinakulira kuno kachina chilichonse chimene ndapanga moyo wanga ndimathokoza chitipa anthu akuchitipa kuti anandithandiza anagwirapo ntchito kuti ineyo ndifike pamene ndafika okay nde ndapanga chisankho choti ndibwere kuchitipa Eh, namba 1 kupereka nsembe kwa dziko langa kapena kwa district yanga kwa anthu anga yes namba 2 ineyo kuyamba ndili mwana ndakhala ndi mafunso ambiri omwe mpakana pano sanayankhidwe yeah Funso limodzi ndinali nalo kwambiri linali loti, Chifukwa chani anthu a ndale nthawi ndi nthawi amabwera kuno ku Chitipa kumatinamiza kuti atipangira msewu wa Nthalirewu, Yes, yes, yes, yes.
koma akangovoteredwa zii. Ndili kamwana ndinkamva, ah, msewu tikumangirani, Yes, yes, yes.
sizimatheka.
Mm. nde ndinaona kuti misewu yathu amaigwiritsa for campaign number two Mwa- mwa- mwa- mwayankhula chinthu chabwino kwambiri even my co-host can agree with me munthu wina aliyense wa ndale akamabwera kuchitipa kaya ndi presidential candidate kaya ndi munthu oti akufuna umember of parliament amayankhula za msewu the chitipa ilomba road msewu wa nthalire
comrade Yeah.
ndithokoze kwambiri you have tackled uh, an important issue kwambiri Mm. because we have seen recently kunena kuti panali anyamata ena ake we understand you have been into activism tinaona maposta a anyamata last year and the other year amayankhula zonena kuti iyayi tikupita pansewu tikufuna tipange march towards nsewu umene wa Rumphi Nyika chitipa Mm.

mademo ndi ufulu anthu ali ndi ufulu kuzipanga express chachikulu chimene chimafunikira pamene ukupanga ufulu wako usaphwanye ufulu wa ena that's why ineyo kuyamba kalekale or tikupanga mademo mu 2019 2020 timawuza anthu kuti asawononge china chilichonse asaphwanye katundu and timanenesa mosaopa china chilichonse kuti amene akuwononga zinthu sali ndi ife ndipo akama- akamanga timanena kuti apolisi akugwira ntchito yake then ndifuna ndinene kuti pali ena opotoka maganizo osokonekera amaona ngati anthu akamanena akufuna kupanga kamademo hey ndizolakwika mademo siolakwika Malamulo a dziko lino ananena mwamvemvemve kuti munthu ali ndi ufulu ozipanga express ndikunena kuti anthu athu kuchitipa kuno nthawi yakwana yoti tisiye kugona panopa dziko liziwe kuti chitipaso nayonso ndi dziko nthawi yambiri amationa ngati we are part of tanzania kapena zambia kuchitipa amakuona ngati kosafunikira mundimva nde panopa ndikufuna kuti tigwirane manja tiliuze dziko zosoweka zathu mavuto athu so ndimanena kuti motivation yanga imodzi ndi mafunso amene ndakhala nawo ndili mwana zomwe ndimaona ngati takhala tikunamizidwa ndi anthu osiyanasiyana Yes, yes. its not one government yes magovernment abwera ambirimbiri akhala kutchula nsewu wanthalire yes tamvana chinthu china ineyo ndikuphunzira sikulu kuno kuchitipa sindinaphunzire posh schools ifeyo takhalapo pa, pa fumbi ndithu yes takhalapo panja pa mtengo kuti maklasi azaza kaima pan- kukhala panja pa mtengo kumatiphunzisa board kuigonetsa kuchimtengo chonchi takumana nazo zimenezo yes ifeyo takhala tikuyenda ma distances atali atali kupita mklasi aziphunzitsi mwina wochepa woperewera tikumvana eh zimene zija zimandiwawa kuti kodi vuto ndi chani because ndili kamwana ndinali ndi privilege kukhalako pang'ono ku zambia my father was working in the copper belt Okay. of zambia Yeah. nde kuja kumapezeka kuti kusukulu tikupita pa, pa basi zonse zabwinobwino kudzabwera kuno ah, kodi life ikuyenda bwanji so zimene zija zimandiwawa kwambiri nde ineyo ndikufuna kunena kuti ku chitipa kuno anthu ayambe kuziwanso kuti chitipa nayonso ndi district yofunikira chitipa ndikosalira ukati uone ma districts osiyanasiyana ndi chitipa chitipa ndiyosalira palibe mlandu ame- umene tinapangira wina aliyense ndakhala ndikuzifunsa kuti tinamulakwira ndani komano ndiye panopa tikufuna mayankho kuti chitukuko chimene chimachitika kwinako chibwerenso kuno ku chitipa komano bwana comrade mukanena kuti panopa mwabwera kuti muzatukule chitipa nthawi yonseyi iyi sindikuti ndizatukule tizagwire ntchito limodzi titukule Okay, so chitipa tizagwire ntchito ineyo limodzi kunoko ndabwera kuti ndizakhale kapolo okay wa ntchito wa anthu akuchitipa ndikufuna nditenge mavuto akuchitipa kuno ndipite nawo to the national stage yes, yes, yes. because amanena kuti sangakusegulire ngati sunagogode mavuto athu alipo koma tikunena kuti tili ndi atsogoleri ama- amene amakatiyimira ku parliament ndi kuyankhula mwabwinobwino kapena mwamphamvu kuti zimveke Comrade. Pamenepopo ndifuna ndifunse kwambiri because anthu ambiri kunja akumafunsafunsa mafunso amenewawo. Now comrade mukamayankhula za msewu how prepared are you ndi msewu umenewu because si inu oyamba iyayi kuyankhula za msewu wa chitipa nthalire komanso wa chitipa ilomba kodi tingakukhulupirireni bwanji mafunso amene anthu akufunsa kunena kuti kodi comrade iyeyo has been into activism komano we haven't seen him so vocal pa nkhani ya msewu umenewu kapena zitukuko specifically for chitipa how should people believe you on that one um, is- si zoona kunena kuti

and I'm still active. But my my my interest and the my my my, my energy has been redirected. Kuchoka to more national things ndikuti ndiyang'ane zinthu zakuno kuchitipa. Okay.
You understand? Because eh, for instance I'll give you an example. When you are a cabinet minister, ndiwe minister wa dziko lonse. Yes.
aku thyolo akuyang'ana iweyo aku mulanje akuyang'ana iweyo ndili minister sindinali minister of chitipa kokha yes yes yes mundimvetsetsa so dziko lonse limayang'ana maso pa ine i was supposed to present mavuto onse a dziko la malawi on the portfolio imene anandipasa civic education and national unity yes yes yes and after all i was coming up with everything new from zero now chimene ndikunena pano why a focus change of focus i want to help my land my people kumene ndinachokera kuti nditandizepo chifukwa ndikuona ineyo ngati munthu wa maufulu ndimakhulupirira kuti the minority and marginalized they have to be protected so i'm looking at chitipa as a district that has been marginalized amayisankha nthawi yambiri and chitipa ndi district imene amayiona ngati yosalira zimenezo ndi zimene zakhala zikundibowa that's why ndikuti i have to run for a specific office so that i've got constituency and i've got my district at heart Yeah. chimene mukuyenera kudziwa anyamata Yes. panopa zimene tikuyankhula sikuti tikupanganso pretend Yes. si nkhani yobisa wina aliyense amaseka kuchitipa Yes. pali anthu ambiri kumalawi kuno kuchitipa sadziwako kuchitipa nakonso ndi kumalawi nthawi zina anthu amalakwitsanso Amalawi amanena kuti ndikuchira. karonga tunsanje Yes. akuyambira pa karonga kuiwalanso chitipa Ehe. Mundi- mundimva Yes. that's why enafe ineyo nditayamba kupanga za activism anthu Yes. amaona ah, si wakumalawi ena amane ah, ndi foreigner Yes. chifukwa chitipa amaitenga ngati mwina ndi dziko lina lache Yes.
amaona sikungachoke munthu amene angagwire china china cha- chachikulu ndikufuna ndikutsimikizireni Yes.
ndabwera kuti tizatukule chitipa Okay.
ndabwera kuti tipange kuti za umoyo zipite patsogolo ulimi chitipa izikhala basket ya dziko lino Yes. zakudya kuno kuchitipa we, we can feed the whole country if properly supported but we cannot just be properly supported ngati tilibe atsogoleri oti ayime agwire ntchito so pano number two ndikufuna ndinene izi chitipa ndi dziko lodalitsi ndi district yodalitsika kwambiri Yes. tili ndi maboda awiri Yes. zambia ndi tanzania Panopa if we open the trade Zambia and Tanzania, Chitipa can become uh, you know, a center of trade. komano Adi tikanena bwana Timu, ukuku.
ndiku- ndiku- ndikugwireni Mm.
pakamwa Yes, yes.
mukuti mukakonza ukuku kutha kukhala kuti kukupindulira kwambiri boma la chitipa kumsewu wopita ku tanzania It's not only Chitipa, Yes. but it's the whole Malawi.
Njira. komano Eh. msewu ambiri akhala akubwera kunoko za msewu amakamba inunso muli pano mukukamba za msewu tikukhulupirireni ineyo ndikunena kuti ngati msewu sapanga yes the next government sipanga yes sinzapanganso campaign pa moyo wanga akutero bwana Zimene Timothy zichitikatu.
Mtambo.
bwana Timothy Ndipo Mtambo.
situkucheza, bwana situkugawa Timothy mandasi.
Mtambo the, the Ndikufuna comrade anthu adziwe zimene the comrade akuti msewu ngati next government imene italowe mboma siipanga iwowo sadzapanganso ndale bwana timothy mtambo anthu aku Chitipa if they vote you if they vote for you as a member of parliament ma priorities anu ndi ati amene mukufuna mutakonza kuno ku Chitipa but munandifunsa funso kuti what are your qualities yes. ma qualities anu amene mukuona chimene ndifuna mudziwe number one yes. i'm an activist yes. i'm an advocate yes.
i'm going to stand for the people of chitipa

kumene kuja ndikupita kukagwira ntchito yes
ndikufuna ndikayimire anthu athu ndimadabwa kuti ah, kuti bwanji ku Chitipa tilibe mp constituency yathu iyi now kumene kuja do you expect government kulota mavuto a anthu ndazunguta ma constituency ndaponda pena paliponse anthu akuvutika m'midzi muli mavuto osiyanasiyana Yes. olo madzi yes you find that the whole village kulibe madzi you find that ma villages amene azungulira chitipa apo kulibe magesi ambiri so zinthu zimenezo ndi zimene zikundipanga motivate kuti ndikagwire ntchito now activism ija Yes. activism is a vehicle for change mwanimvetsetsa Yes.
this election mavoti a chaka chino tikufuna tisinthe zinthu now experience ndili nayo ya ku activism ija ndikugwiritsa ntchito to influence change in Chitipa, and I'm capable of speaking and standing up at any forum on earth Okay. to express the problems of my people. Comrade, we have seen you so passionate about activism. Yeah. With the res- with the past 2019 to 2020 Yes. electoral justice. Mm.
Ndiye panopa kufuna kuti mkayang'ana kamerayo ndi kuwasimikizira anthu akuchitipa kuno kunena kuti inuyo will you stand simu komanso mukayimatu pa choonadi za zinthu zomwe mukuyankhula apapa because anthu ambiri akuona ngati nthawi yomwe munali munali into activism anthu ambiri amaona ngati munangowa munangowagwiritsa ngati vehicle mmene nzanga ana- anayankhula kuyamba Yes, kuja. yes, yes. Kunena kuti munangowagwiritsa ngati chida choti inuyo muolokere kodi zimene zija mungazifute bwanji because we have seen you so vocal ndifunse funso kuwoloka kupita kuti

I'm cla- asking for clarification Okay. ndikufunsa anthu akamanena kuti muoloke kuoloka kupita kuti okay okay comrade anthu zomwe amatanthauza ndizonena kuti inuyo muli into activism people saw you shifting from activist into politics Yes. later on you gain the ministerial position Yes. from that from the Tonse alliance government ndiyeno anthu ena they have capitalized onto that one kunena kuti Comrade angofuna kuti kukhala ngati iyi constituency anthu akamupasa vote should just be a vehicle. amati Yota- comrade ndi wadyera Yeah, ngati mmene magayi Comrade ndi wadyera. magayi ndifuna ndikuwuzeni yes you know pali anthu ambiri amaga- amaganiza mopepera kwambiri kuno kumalawi mopepera heavy andipo maganizo oti umaganiza kuti kodi akuganizira mapazi kapena akuganizira chani yes ndikufuna mumvesese ichi

Kuyamba kalekale mavoti onse tikapanga kuno kuMalawi anthu amalira. Gwanda sanalire kuti amubera. John Tembo sanalire kuti amubera. A Joyce Banda sanalire 2014 kuti abera. A Chilima ndi a Chakwera sanalire kuti aberedwa mu 2019. Yes.
Now anthu akhala akungolira. Now 2019 enafe we said enough is enough. Let's fight for electoral justice. We fought. Titamenya nkondo ija. Court sinagamure kuti zinalakwikadi. Yes, yes, yes.
Ineyo ndinali judge ndinali court kupereka chigamulo chimene. No. Ndiye ndikufuna mumvesese izi. Anthu amene amayankhula zimenezo ndi anthu oti anawawidwa ndi chilungamo.
Okay.
amafuna kuti akhale ngati aindi- andiyipise hey uyu anakuyuzani sinayuze munthu wina aliyense ndimamenyera nkondo dziko langa wina aliyense amamena amalowanso pamsewu amamenyera nkondo dziko lake Si- mun- munali kumenya nkondo ya mtambo ineyo i was being attacked but you were the one Ngati munthu. who was leading the i demonstration was the leader yes but simunali kumenya nkondo yanga independence for instance dem democracy But do you Chakufwa was the, no Chakufwa was the leader of democracy yes the leader of the indep- ma- democracy struggle Muma- mumamenyera Chakufwa kapena mumamenyera kuti kuMalawi kukhale democracy titawina democracy inali ya Chakufwa basi kuti timakuthandiza Chakufwa cheyani independence struggle kunali anthu amene amamenya nkhondo achina Orton Chirwa achina kanyama chiume achina chipembere kubwera achina kamuzu amene anabwera Munamvapo wina wache akunena timamumenyera Kamuzu eh, dyera kuti akhale pa mpando. Bwana comrade, do you How special is Bwana comrade comrade, kuti bwana muziyankhula comrade, zimene? do you know kuti zimenezizi zikumachokera kutiko mwina ndikuwunikireni Eh. inuyo anthu atapanga ma demonstrations zinthu timaona ngati Muziti titapanga ma demonstrations. me, Osa- be- me eh, being the host eh. me being the host Mhm. ndikufunseni mwina ndikuwunikireni Yes, kuti yes. mukuziwa kuti zimene Yeah, zikumachokera yeah. kutiko anthu akamati timothy mtambo Tanena, wagwera tanena. anthu akumayankhula chonchi chifukwa Yeah. chakuti you were the leader wa ma demonstrations yes zinthu zitasintha mmene amaganizira malawi kuti apapa tasintha zinthu inu munasankhidwa kukhala minister Mm, udindo munawuvomera mm. munachoka ku human rights defenders coalition munakhala minister Mutakhala minister akuti zinthu zinayamba kuvuta inuyo simmaonekera ndipo kunali zii ndipo anthu samaziwa kuti kodi Timothy Mtambo ali Yes. kuti akutani ndiye amaona ngati kuti inuyo mmawagwiritsa ntchito dikirani ndikuyankheni Yes. dikira ndikuyankheni Yes.
narrative imeneyo si yachilendo kwa ineyo okay and they have tried to cook it kuti chizioneka ngati chabwinobwino yes ndikufuna mumvetsetse izi yes ineyo its not true kuti ndinachoka ku hrdc kulowa ku boma okay
anthu ma events musamasokoneze dara kuti it should suit what they want kuti chimveke yes ineyo i resigned from hrdc Okay. before boma kulibenso boma dpp inali mboma when i resigned you understand Yes.
i resigned on camera dziko lonse linaona kuti i've resigned kuti ah ineyo mmene zilili pano ndikusiya ntchito ku mabungwe ndikufuna nditandizire ku ndale and i formed cft citizens for transformation mukundimvesesa Yes.
nditapanga cft pamene paja ndinalowa kampeni

I campaigned just like Achakwera campaigned. I campaigned just like Chilima campaigned. You understand? So I did campaign. And at that time, kunali a wind of change. Si tonse fe timafuna zinthu zisinthe. Amene amapita pa- pansewo, amene timapanga campaign, timafuna zinthu zisinthe, isn't it? Ndimafuna mumvesese izi. Ineyo ndi wina aliyense kaya ali kumabungwe pano ali ndi ufulu wotandizira dziko lake kuyendetsa boma. Mwandimvetsetsa? 1964 achina Orton Chirwa, Kanyama Chiume, Dunduzu Chisiza onse aja anali ma activist ngati ineyo kumenyera ufulu koma they became ministers.

No one has ever accused Chihana kuti oh Chihana amatigwiritsa ntchito kumenya mademo kuti kukale democracy kuti akale But why, minister. why you?
That's why ndikuti amenewo ndi maganizo opepera now ndikufuna ndikuuzeni achinyamata Yes. inu sindikufuna nanunso mulowerere za andale amaganizo opepera amapanga zimenezi ndi propaganda ndikufuna muziwe izi achinyamata ndikufuna mumvesese izi you know mtengo umene muli zipatso zabwino mumapita miyala yambiri okay iwe ukundiuza kuti munthu akatenge mwala aziponya mbrugamu ah amaponya mango kapena maorenji Comrade. ineyo akamaponya miyala ija kuziwa kuti muli zipatso zabwino munanenanso kuti unali quiet Yes. eh, chanchani Yes. uli mboma i was in government at that time

That was the time there was COVID 19, losing people, and my ministry was new. We have never had Minister of National Unity and Civic Education. Yes, yes, yes. So my mandate imene napasidwa ndipange ministry ya nyuwani ikale ndi malamulo, ma policies ndi ma programs and I did perfect.

so i delivered that's why i said i did perfect comrade Ehe. tikamayankhula panopa anthu ambiri akuyang- akuonere koma Kwabasi. pali funso ina yake yonena kuti anthu ambiri kunja akakhala kuzifunsa kwambiri onena kuti comrade ambiri akumanena kuti comrade failed in this ministry Oh. can you pinpoint some of Komano the- iwo akunena some of the kuti issues anali zomwe- perfect. Yeah. pamenepopo ndimafuna kuti apange clear pamenepo kuti pali mapoint ena ake anthu kunja No. ambiri sakuwaziwa unena ndi zimene ndifuna ndikuwuzeni kuti ineyo ndakhala munthu woti anthu ambiri mwina pamene timamenya nkhondo ija anamva kuwawa ndi china chilichonse chimene ndi- ndi- ndapanga amayesera kuti achisokoneze oro ndiyankhula chinthu chabwino bwanji pano oro mutandifunsa comment about boma lili pano eti ndiyankhula za chilungamo zokazoka koma anthu akwiya ayankhula zambiri and muone anthu akafuna kupanga ka propaganda kuti kagwire ntchito muno mmalawi amafuna kugwirisa nchi- dzina langa Yeah, comrade, that- Mwandimvetsetsa? that also so reminds me- izizi ndimafuna ndikuwuzeni kuti izi mmaona za mmasocial media izi Yes. ndizopikidwa pali ma, ma, madoro ena ache oti amandiopa heavy amandiopa ineyo ndimanena daily kuti dolo angaope munthu mwana kuti madolo ma- madolo timakuopani dolo angaope ena amazifira ndi madoro koma ndi si madoro Okay. Comrade, now no no no no no listen now anthu amenewo amalipira anyamata pa social media Okay. kuti mfana uyu kuti timuonongere dzina muzimulemba zoyipa ndikuwaziwa ena ena abwerapo kudzapereka Bwana- confession bwana comrade Eh. bwana comrade mukunena Yes. kuti anthu anafika size yomalipira Ah, Anafika size yomalipira. Comrade, komano- anthu akumawapasa timabando kungompasa tupini basi ali busy kutukwana munthu. 2000 kumaibisa tupini kumutukwana munthu ndendifuna ndikuuzeni mwanena kuti delivery yachani yeah. ndakuuzani ministry imene ija kunalibe Yes, eh. ndikuyamba kunalibe ofesi kunalibe lamulo lina lilonse kunalibe china chilichonse ministry mmaziwa kuti akamati ministry ndi chani ikuyenera kukhala ndi lamulo dziko lino limayenda ndi malamulo tikamati ministry ndi chani iyenera kukhala ndi ma policies amene because minister is a leader wa ma policies Uh, you are supposed to provide political and policy leadership ya ministry now kumene kuja kunalibe zina zilizonse now ineyo when i came in number one

Ineyo nditakhala minister assignment yanga yoyamba inali yoti upange policy framework ya ministry i came up with a civic education policy kunalibe kuno ku malawi number two ndinayenera kupanga the legal framework ya ministry because tikamati ministry ya mining kuli mining act tikamati ministry of education kuli education act ine within the shortest period of time i came up with the peace and unity act passed in the parliament of malawi simasewera lamulo kuti liduse pamadusa zaka koma was able kumenya mparliament muja kulimbana nazo zinadusa from there i didn't stop there i came up with an institutional a comprehensive institutional framework ya ministry

that's why timadandaula kuti financing funding inali yochepa and mukudziwa kuti i was in the government a very short period of time koma ndinakwanisa kupanga zinthu zonsezi Comrade. magayi mafana timvesesate magayi Comrade. inu ndachinyamata ndikufunseni ndikufunseni are those not achievements ndikufuna mundiyankhe Comrade,

yoti inuyo mwachoka kupanga lead ma demonstration Yes. amene anthu ena amaona ngati anapanga divide dziko lino munachilandira bwanji kuti akupasani minister imene ija komanso a- mu- unduna umene uja ukuti mukukhala zoti mukuchoka pamene paja munachilandiranso motani because Yeah. anthu ambiri kunjaku amaona kuti atakupasani unduna uja you were the person to unite the nation later yes, yes, on yes. atauchosani paunduna uja zinapezeka kuti pakukhalanso ma divisions ochuluka munachilandira motani can you explain on this one kuti amalawi ambiri kapena anthu akuchitipa kuno amvesese because this has been choyambirira adve- choyambirira i like taking challenges ndikufuna ndinene kuti it was a very challenging position Okay.
you have to know that um, i was a soldier

i was thinking to say no matter how much i say or ndiyankhula motani anthu amene mwina amaona kuti tikulimbana nawo nthawi ija sangandimve chifukwa iwo ali ndi maganizo oti uyu ndi mdani anach- a- amakonda kunena kuti anachotsa mboma chanichani so ndinadziwa kuti that was a challenge on that aspect potuluka Bwana Komeni. I, I, maybe I thought I should finish. Yeah, maybe. finish, finish. Pamene mmene mwakuti kutuluka when I was coming out ineyo I was satisfied kuti ndapanga foundation yabwino ndimangoti amene arowe sayambira pa mavuto ngati ineyo apitiriza and when i was coming out ena atakumana kuti mwina unakwiya and i think anthu amakwiya, mpando uja sinali favor ina iliyonse kuti they have done me a favor whatsoever Ndima- ndikuvomera mpando uja ndimavomera kuti timafuna change a new government is in and aliyense anali ndi hope eti so i said nanenso nditandizepo

onse anapatsa ma ministries aya anali ma appeasement mundiyankhe zimenezo were they deserving more than me onse ma ministers anapatsidwa ma ministers amene akhala kupatsidwa chiyambireni independence kodi onse amapanga appeasement how special is comrade kuti aziti iyeyo ndi appeasement mwina bwana so comrade ndifuna ndinene kuti Bwana- i was not shocked because president ali ndi prerogative yopanga appoint munthu ndi kumusintha ndi kumuchotsa and unduna umene uja sanauchotse mwandimvetsetsa anaupanga marry ndi unduna wa local government that's why minister wa panopa is called minister of local government unity and culture Okay.
so unduna umene uja is combined ndi local government bwana comrade ndikutengereni mmbuyo pang'ono Mm. mukufuna u mp pa chitipa center yes yes. what is it that the current member of parliament has not delivered chimene mukufuna kuti inuyo mupange improve there are many things choyamba the current member of parliament yes sanagwire ntchito ya u mp the current member of parliament wa chitipa center sanagwire ntchito ya exactly Chifukwa chani? chifukwa ndikufuna mudziwe Yes. and anthu aku chitipa adziwe ntchito za mp zilipo zitatu ndi ntchito za parliament number one ndi ntchito zopanga malamulo number two ndi ntchito zopanga national budget. Wapanopa uyu sakupanga Number- nawo.
wait wait i have to justify Yes, yes. because eh, we don't because why am i saying these things we have not seen our mp participating okay in the national assembly tikamanena kuti uyu ndi, ndi, ndi dolo pa mpira amatha mpira amadzionetsera mu ground la mpira yes mwandimvetsetsa Yes.
so ntchito yopanga malamulo yopanga deliberate national budget and yopanga oversight accountability Chifukwa parliament ikapanga approve ndalama zija zapita ku executive akayamba kugwira ma project, parliament ikuyenera ipange kauniuni ndalama zikuyenda bwanji, ndalama zisabedwe, ndalama zi... so zimenezo zimene ndifuna ndinene izi mukamati uyu ndi doctor amadzionetsa mu ward udolo wake Mukamati uyu ndi engineer amazionesa mukamupasa galimoto akuphwasula engine. Mwandivesesa? Pali chifukwa chimene maramulo anapanga ma office osiyana siyana. Office of the president, office ya majaji ndi makoti, office ya makansala ku district council, office ya MP ndi ku parliament. Nde mukamati mu- muziwe kuti uyu MP amatha ntchito, munamvapo MP wathu akuyankhula mavuto a anthu akuchitipa mu mu parliament muja kunena kuti anthu anga akuvutika zakuti mukundiuza kuti kuno kulibe mavuto MP wa- timamva ma mp ambiri kuja kuyankhula daily kumalirira anthu awo anthu mukati mu- mupite kwawo kuti tizitukuko chifukwa choti amayankhula mukundiuza kuti if our mp is just sitting down parliament kuja alota mavuto athu kuno Nde kuti mukufuna kuti mutiuze kuti inuyo kukuvoterani mukakhala MP anthu aku Chitipa apindula nanu kwambiri? Kwabasi, kwabasi.
Mutatipasa nawo chitsanzo chimene anthu aku Chitipa anapindula nanu muli minister. Ku Chitipa munapangako chani muli minister? Chimene ndikufuna ndikuuze ndinaku- ndanena kale pano Muyena kuti mbwereza.
number one Yes, I was a minister wa dziko lonse. yes, you understand yes. and uh, I served the country and within the shortest period of time I delivered ntchito imene ndinapasidwa two ndikufuna muziwe izi when I was a minister kukaronga anthu amafa uko dike madzi amasefukira all over Ndinapita kuja or Paramount Kyungu mtafunsa pano ndinapita nawo pa ground tinakamenya nkhondo mpaka tinapanga present ku cabinet president anapanga order dike inamangidwa anthu anasiya ma floods kumene kuja kuno ku Chitipa anthu akuvutika ndi fertilizer ya AIP magalimoto sanali kubwera kuno Mpaka tinachita kupempha president nanyamuka kuja tinakanyamula magalimoto ku Luwinga uko okay. matraki ndi matraki fetereza inagawidwa kuno kuchitipa that year anthu sanavutike ku Nthalire ukoko akuvutika nsewu mukuziwa nsewu waku Nthalire ndiovuta kwambiri akuvutika matraki akulephera kupita kuja mafumu analira ku Wenya ku Nthalire ku Chisenga ndineyo nanyamuka ndi matata asilikali kunyamuka ndi matata a asilikali mpaka pokapo mafumu oro amwakurambe tinali nawo masilikali akumenya masariuti akunyamuka ndi fetereza ndi zimatata anthu kunthalire anathokoza mpaka na pano mafumu ndikakumana nawo amandithokoza mwanimvesesa okay. panali zinthu zambiri oro misewu iyi nkunena misewu imayambidwa ya ku, ku, ku Ilomba iyi at that time ndili ku cabinet you didn't expect me kuti ndizituluka ku cabinet ndiziti hey, anthu aku Chiti- ndikuyankhulirani kuti msewu uyambe kuyenda anthu aku Chitipa ndikuyankhulirani kuti msika ayambe kumanga Bwana Comrade. zinthu zimenezo amamanga no, no, ndikungofuna ndimalizise eti amayamba kumanga influence yathu inalimo ndipo ndikuona kuti zinthu zambiri zinazapanga slow down when i came out you understand because ineyo ndinali ndilunta to be honest if my brother the minister wa public works wa tr- transport and public works akanakala anauza hey comrade sana- sindinali kugona naye za nsewu you understand Minister of, panali nthawi inayake kukumana kuti no tikudikira Minister of Finance inu tipaseni ndalama paka kukumana ndi minister kuti minister please tandizeni izizi so zinthu izozo ndimafuna ndinene kuti ndinagwira ntchito yoyenerera koma being an mp zimasiyana ndi kukhala minister minister ndi wa dziko lonse and amakupasa portfolio akakupasa portfolio ya unity you can only influence pang'ono ku zinazo because sindingamupange order minister wa transport kuti panga izizi ufune usafune you understand Yes. because budget muzimvesesa budget that's why ndikufuna u MP budget akaipanga approve ija sungapite kwa minister kuti ukandipangire chakuti ku Chitipa chili mulibe mu budget mwandimvetsetsa koma akaipanga approve mukuyenera kupanga implement in accordance to with what has been approved ine ndikakhala mp ndizipanga influence zinthu asanapange approve budget mu parliament muja kuti atipase allocation ya ku Chitipa You have been in the cabinet. yes Cabinet muja mwanenatu mumapanga influence. Yes. Zinthu zina mwa zina. oh. Komano anthu akuno ku Chitipa akumaona ngati influence yanu simaonekera Iyayi. kwambiri komanso No. simawafikira kwambiri we understand tikaona progress ya zinthu zina mwa zina like mwanena mwatchula nseu uja nseu uja since 2023 kubwera pano it has been slowed down I, I was yeah, not we will talking. accept that one. We will accept that Yes. one. Kunena kuti we can see literally kunena kuti maybe Maybe at my some challenges point. here na Koma- mutafunsa. komano Eh, the question some- is yeah, yeah. influence ya cabinet minister Mm. ndi influence ya member of parliament imasiyana bwanji ndi nthawi yomwe inuyo munali mu cabinet momwe keke ija mumakaigawa limodzi Yes. nde panopa mukunena kuti anthu keke keke imagawidwa ku parliament muzizimvesesa zinthuzi keke parliament ikapanga approve budget ndi pamene keke amaigawa ngati mp wanu wakugona ku parliament samugayira keke mundimvesesa simukagona inu chifukwa parliament ayi ndi sinimagona Comment, comment. Sinima- ndi- tamvesesani chifukwa mkamandidura pamene ngini yofunikira ndikuyenera kufotokoza muononga zinthu okay tiye tafotokozani mundimvesese mafana tafotokozani tafotokozani magayi mundimvesese kumva ngini imeneyi ndikufuna achinyamata amvesese keke ya ziko amagawana ku parliament budget ija akayipanga m- present minister of finance MP dolo ndi pamene amayimirira honorable minister of finance anthu anga akuvutika chakuti chakuti at least m'budget mu ikanimo vuto ili mwandimvesesa okay. nde ukamenya nkondo ayikamo which means ndalama zija akupasani zano zakwanuko Now ku cabinet kuja ma minister executive imapanga impre- implement chokacho chimene parliament yapanga approve mwanimvetsetsa that's why ndikunena kuti nditha kuf- kukhala ndi njala kuti ndine minister ndipitisire chakuti ukuku ngati chimenecho is not approved in parliament zimakhala zi- influence yochepa kuti mpange zimenezo mwanimvetsetsa mutha kupita kwa ma ministers ena malawi muno anali ma ministers amisewu mupeza kwawo kumene amachokera kulibe msewu Okay. they didn't present it ku parliament it was not approved mwanivesesa nditha kupangani challenge go around ine was the minister the shortest period of time but i've discovered anthu ena amanena kuti akanamanga misewu amafuna ndikanamanganso msewu wa tara kupita kwathu Yeah. amanena kuti sanamange msewu wa tara kuchi- ku- kupita kwawo ku- ku- kuyisharikira Bwana- Bwana- neni madaba Bwana- okay. Do you- have you ever heard anthu akunena kuti akanamanga msewu kupita kwawo unamva anthu amanenanso kuti bwana comrade kwawo magesi kulibe Ya, magesi pitani kwathu ngati mukaone nyumba yanga ili mumdima kuyisharikira Ah, comrade, comrade, magesi comrade.
ndi zimene izizi izizi ndikufuna ndikuuzeni izizi mumvesese Yes. electrification kuno ku Chitipa madera ambiri kulibe that's why ndifuna ndikhale mp ine ndionesesa kuti madera ambiri ali pafupi madera ambiri kukhale kukhale magesi even kwawo kwa former minister tandimvesese iwe ndikumva ndithu tamvesesa Yes. i don't want to discuss politics pa forum iyi Okay. ndikuziwa amene anayambisaso timeneto mukuyankhula pano kuti e magesi kulibe ndi omwewo amene amakakhomerera kuja kuti magesi asakhalepo panali ena amaziwa kuti comrade mwina nthawi inayake azafuna u MP nde anayamba timapulani tawo timaupo ine ndikati "Ah, ikani zakuti uku amakanena kuti "Tapa- musapange zimenezo achuka comrade anthu amenewo akazandisusa ndizayarusa ndikuwaziwa ndi mapolitishani izo akonkuno okay Mwa- mwa- mwazimva zimenezo panali nthawi ina yache ndapanga present project yoti atitandize magesi around concept

tamvetsera yes by saying sindimaopa munthu yes does not mean that eh, i will use violence Okay. kuti muzafune muzafune panganizi Yes.
now ndikufuna anthu aziwe izi sindinali minister wakuishalikira kokha okay you should never judge me on ishalikira ndipo ndikakhala mp sindikhala mp wakuishalikira kokha Yes.
timapropaganda mumati mkakhala muzipinda muzigwirizana kuti comrade tithana nayo motere mwachepa kwambiri ine Muziyang'ana kamera.
ndizakhala mp Muziya- chifukwa mukhala kuti mukuuza. Wa ife. Chitipa Muziyang'ana Central. kamera.
Yes. mp wa chitipa central ndipo ndizamerera nkondo Chiti- chitipa central yonse ndizamerera nkondonso chitipa yonse izi zoti amakonda kuishalikira sanamange msewu watara msewu watara kuchitipa tikulira msewu wantali uwu ndikamange msewu wopita ku- ku- kumuzi kwathu ndikufuna muziwe izi mumaziwa salary ya minister inu kapena mukamaona mbendera ikuuluka ija mumaona hey, ali, pa- ali pa ndalama ndikufuna muziwe izi ndili minister salary inali 1 million 700 Sa- salary ya minister yes fees ku sukulu yochipisisa yoti minister apitiseko mwana fees is over 4 million mwana munivesese yes so position ija mukamaona anthu akulemera chanichani ineyo ndimadabwa pali zina zimene amapanga zimene amazidziwa okha Inu- Ndifuna inu- ndimvetsetse.
inu- inu ndine osauka ndine wosauka level level yanga sindinganene kuti ndine wolemera ukafuna kulemera panga bizinesi si mumboma mboma simolemerera iyayi Comrade. mumboma ndimosamara miyoyo ya anthu public service Is is a sacrifice minister ndakuwuzani kale ma ministers aja ngati mumamvera kuti eh, akunjoya ma ceo am'boma amalandira salary yayikulu mwina 10 times ya minister koma anthu maso mumangoyang'ana pa minister you see now salary imeneyo you can't tell me i can build a road with that salary because mp wanu ngati amagona Sanamenyere nkondo kuti ayike mu budget nsewu wa ku Isharikira, nsewu wa ku Ntarire, ine mumafuna kuti salary yo i- yanga 1 point chakuti million ndipange tamake kupita ku mudzi kwathu so zimene amayankhula ndizongosokoneza anthu ine kuno ndabwera sopano ndifuna u MP kuti ndikamenye nkondo mu parliament ayike misewu yathu mu budget Comrade, comrade. kuti anthu kunoko Comrade. aone Comrade, kusintha comrade, apa apa tifuna timvesese what is so special about you ku parliament because zikumaonesa kunena kuti anzanu amene alipowa MP amene alipoyo nayense akumazitemba kuti agwira ntchito chifukwa anthu akumapanga maki zitukuko zina mwa zomwe ata apanga ndipomano inuyo ndipase chisanzo akumaika Ndipase chisanzo cha a- zitukuko. anthu akumuchemerera kuti akumaika magesi m'misewu misewu mutimu like mumisika mumu ah, magesi ake ati awo si iyeyo magesi ake ake Inuyo moti chimene sikuona. ndifuna muziwe ndi ichi anthu mumvesese kwambiri pamenepo ndalama zimene MP akakhala mboma amagwirira ntchito za chitukuko si zake ya ya ndi CDF ndalama za boma mwaona munthu watenga ndalama zanu because ndalama za boma ni misonkho yanu Yeah. watenga ndalama wakaika timagesi pamalo pena pache ta solar kapena waika chani muzimuchemerera kuti ndi mulungu si wagwiritsa ndalama zanu chimene ndifuna muziwe ntchito ya MP and zimandimvetsa chisoni kwambiri makansara ambiri sakugwira ntchito mukamati munthu akatenga ndalama za CDF ndikuika timagesi inuyo ndalama za CDF mukazakhala kuti ndinu MP muzazigwiritsa ntchito motani Muzapanga- zomwezo ku- ka ndi Mu- muzaikaso magesi timagesi. kaya listen listen okay Izizi ndikuyankhula chonchi chifukwa anthu ife ma politicians mmatiombera manja zinthu zosaziwika. Mumaziwaso.
I'm telling you because I'm a different politician. Inu anthu samakuomberani ma. I'm a different type and ineyo sindimafuna kuti kaya kundiombera manja kaya kutchuka zimenezo ndimaona anthu amavutika nazo kwambiri ineyo ndimapanga zinthu Comrade. because that is the right thing to do Comrade. now ndikuuzani Ma bridge amene akhala kupangika tuma bridge apo ta substandard tiwiri titatu one two taonani dothi launjikidwa pa pa pa, pa, pa, pa town apa kukapanga phiri pa town ndani ananena kuti tikufuna phiri Bwana- pamenepo Bwana and Comrade. ndamva kuti panalowa ndalama zambiri kwambiri Bwana Comrade. you understand so izizi ndifuna ndikuwuzeni kuti MP amene analipo ineyo ndikumuyamikira apanga kwa mbali yake eti ndikulakwa kunena kuti sanapange china chilichonse wapangapo mbali yake koma ndikufuna kuti mwina kumene sanali kufikirako zinthu zikuluzikulu misewu ikuluikulu ifeyo tsopano titandizanenso eh, of course zinthu timasinthana ntchito timasiyirana palowepo uyu agwireko ntchito paloweko uyu agwireko ntchito now nthawi imeneyo ndikuwauza anthu aku Chitipa Central ineyo ndikufuna titandizane tifuna misewu yabwino tifuna makliniki abwino tifuna zipatala zabwino tifuna masukulu abwino ndipo tikufuna tithane ndi njala kunoko by introducing proper cooperative and business farming systems imene ingasinthe kuno ku Chitipa Ndi mmene tikupangira mu program yathu ya Chitipa Celebrity Interview Corner. Tikucheza ndi comrade Timothy Pagonachi Mtambo. Timwere madzi pang'ono, tikumane mu gawo lathu lachiwiri.